So video imeneyi Ambuye Yesu Khristu andilola kuti ndituluse ndi cholinga chotani? Ndi cholinga chokuti ndikuphunzitseni inuyo za ubatizo weniweni. Okondedwa, kuli matchalitchi ambiri, ena ndi ma mainstream, ena ndi ma charismatic and Pentecostals. Yes, for example, a Roman Catholic, a Anglican, a CCAP, ma mainstream churches. Ena awa ndi ma Pentecostals, ma charismatic, Assemblies of God kumeneko. Yes, so konseku matchalitchi onsewa kuli ubatizo wa madzi ndithudi but the question is kodi ubatizo wa madzi uyenera umachitika motani powaza madzi pa mphumi kapena pa mutu kapena pomiza thupi lonse m'madzi ndiye inuyo okondedwa ndinu mkhristu koma ine being a prophet of the most high god ambuye yesu mkhristu Anandiphunzitsa kudzera mwa Mzimu wake Woyera kuti ubatizo weniweni ndi ubatizo womiza thupi lonse mmadzi. In fact, I was born in Roman Catholic Church, ndithu nalandira ubatizo wowaza madzi pa mphumi. Koma at the age of 28 Ambuye Yesu Khristu ananditsogolera ndi Mzimu wake Woyera ndipo nalandira ubatizo womiza thupi lonse mmadzi. Komano mwina munena kuti, aah prophet, Inutu munangofuna kukalandiranso umenewo ubatizo wa madzi ndi wina uliwonse basi bola akhale madzi alright there's no problem koma video iyi ikuyankhani inuyo once and for all ndithudi okondedwa muziwe kuti pali ubatizo umozi tiyambe ndi Aefeso mutu 4 vesi 5. Aefeso mutu 4 vesi 5 Ndithudi, so, tipite ku Aefeso mutu 4 vesi 5. Kumeneko tikuphunzitsidwa ndi Mzimu Woyera kudzera mwa Paulo kuti pali ubatizo umodzi. So, vesi 5 akuti pali Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. So, pali ubatizo umodzi. Now, ubatizo umodzi umenewu ndi utiwo? Ndi Ambuye Yesu Khristu mwini wake akutiphunzitsa kudzera ku Yohane mutu 3 vesi 5. Ubatizo ndi utiwo? Verse 5 akunena Ambuye Yesu Khristu kumuyankha Nikodemo akuti, Zoonadi ine ndikukuwuza kuti ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu woyera sangalowe mu ufumu wa Mulungu. So, ukuyenera kuti ubadwe mwa madzi ndi mzimu woyera. Koma ubatizo onsewo ndi umodzi basi. Why am I saying so? Chifukwa munthu is both spirit and body. Munthu ndi chithupichi komanso mzimu wa munthuyo omwe uli mkatimu. So, munthu amayenera kuti abadwe zonse. Chithupicho chibadwe komanso mzimu wakenso ubadwe. So, ubatizowo ndi umodzi basi. Ndithudi. Komano thupili kuti libadwe, libadwe mwa chithupi nde ndi madzi. Mzimuwo uli mkatiwo kuti muubadwe, umabadwa mwa uzimu nde kuzera mwa Mzimu Woyera. I hope pamenepapa mwapanga understand. Now the question is ubatizo wa madzi uwu uyenera kukhala otani? Owaza madzi pa mphumi kapena omiza thupi lonse mmadzi? Ndiye tiyeni tithamange ku Aroma mutu 6, womwe kuli yankho lanu. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu pa tsiku la chiweruzo adzaweruza aliyense malingana ndi Mawu Ake, osati zomwe katekisimu kapena zomwe mpingo wako umaphunzitsa, koma zomwe Mawu Ake amanena. So, Aroma mutu 6 ndi Mawu omwe Ambuye Yesu Khristu adzakutulutsireni pa tsiku la chiweruzo. So, Aroma mutu 6, tiyambire vesi 3, vesi 3, ndithudi. Aroma mutu 6, Verse 3 Ndithudi. Yes, verse 3 akuti, Kodi simukudziwa kuti tonse amene tinabatizidwa mwa Khristu Yesu tinabatizidwa mu imfa yake? Verse 4 yomwe ili yofunika khalani tcheru. Chifukwa chake ife tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo. Tinalowa mu imfa ndi cholinga choti monga mwa Khristu, monga momwe Khristu anaukitsidwa kwa akufa ndi ulemerero wa Atate, ifenso tikhale moyo watsopano. ndithudi so verse 4 ndiyibwereza ndi yomwe ili very very important akuti chifukwa chake ife tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo ife tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo nde the question is kodi ndi ubatizo uti pakati o- pakati pa ubatizo owaza madzi pa mphumi kapena titi pamutu ndi ubatizo omiza thupi lonse m'madzi ndi ubatizo uti omwe umafanana ndi kuyikidwa m'manda ndi ambuye yesu mkhristu komanso kufanana ndi kuuka naye iyeyo Ambuye Yesu Khristu. Funso limeneli inuyo muziyankhe. It's a rhetoric question. Koma funso limenelili ti- we all know the answer. Ndi ubatizo wo wo- womiza thupi lonse la munthu m'madzi. Why am I saying so? Chifukwa chokuti Ambuye Yesu Khristu anachotsedwa pa mtanda pa mtanda paja pepani pa mtanda kuyikidwa m'manda. Yes. chimodzimodzi munthu akamwalira amayikidwa m'manda nde amayikidwa motani thats the question thupi lija limayenera kuti ligone m'bokosi kenako ndikuyikidwa m'manda amagona motani amagona ndithu choyang'ana kumwamba ndithudi okondedwa mumuyika m'bokosi muja akuyang'ana kumwamba bokosi lijaso mukalisiya mommuja m'manda amauka motani Ndiye kuti sinanga wagona chonchi ali mmanda mbokosi muja amazuka chonchi. Ndithudi. Ndiye nchimozimozi mmaona abusa aja a prophet a pastor aku aku akumthandizira munthu uja kutuluka mmadzi muja potere. Ndithudi. Akuuka. So, pakati pa ubatizo wowaza madzi pa mphumi komanso womiza thupi lonse mmadzi, okondedwa kodi ndi ubatizo uti womwe ukufanana ndi kumuika Ambuye Yesu Khristu mmanda? Ndithudi. Komanso ndi kuuka kwa Ambuye Yesu Mkhristu patapita masiku atatu. Ndi uti? Ndi owaza madzi pa mphumi kapena ndi omiza thupi lonse m'madzi? Chifukwa ukakhala born again Christian, Ambuye Yesu Mkhristu anamuuza kale Nikodemo kuti uyenera kubadwa mwatsopano. Ndiye Nikodemo anafunsa kuti kodi ndikuyenera kulowanso m'mimba mwa mayi anga ndikubadwanso? Nanga ine ndine munthu wamkulu? Koma Ambuye Yesu Mkhristu anamuunikira onena kuti no. Ubatizo, iweyo uyenera kubadwa mwatsopano kudzera mwa ubatizo. Kutanthauza kuti pamene uku, iweyo ukangoti uh, ukumizidwa m'madzi muja umakhala ngati kuti wafa ndithudi ndiye kuti machimo onse aja zonse zakale zapita ndithudi ndiyeno ukamaukitsidwa Tinene kuti ukamatulutsidwa m'madzi muja umakhala ngati kuti ukuukitsidwa ndi Ambuye Yesu Khristu. Ndiye umakhala ngati kuti iweyo ndiwe watsopano. A born again Christian. Ndithudi. Mawu amenewawa mawu omwe akutithandiza ifeyo kufotokozera izizi ndi 2 Akorinto mutu 5 verse 17. 2 Akorinto mutu 5 verse 17 akuti chani? Chifukwa chake, ngati munthu aliyense ali mwa Khristu, ndi wolengedwa kwatsopano, zinthu zakale zapita, taonani, zakhala zatsopano. That's the meaning of being a born again Christian. Ndithudi. So, reason yeniyeni yomwe tikunenera kuti ubatizo weniweni ndi ubatizo womidza thupi lonse m'madzi. Reason imeneyi mukuyipeza kwa Aroma mutu 6, Aroma mutu 6, Aroma mutu 6 kuyambira verse 3 kufika 5. Muwerenge panokha. So, Ambuye Yesu Khristu akupanga demonstrate, akupanga demonstrate mmene ubatizo uyenera kukhalira. Ndithudi. Zimenezi tikuziphunzira bwino lomwe tikawerenga bukhu ili la Mateyu.

15 Yesu anayankha kuti, Zibatero tsopano ndi koyenera kwa ife kuchita zimenezi kukwaniritsa chilungamo chonse. Ndipo Yohane anavomera. You see, there is no way ungalowe ufumu wa kumwamba popanda kubatizidwa. Ambuye Yesu Khristu akunena kuti ziyenera zimenezizi zichitike ndithu pokwaniritsa chilungamo. Mukawerenga English version amanena kuti to fulfill all righteousness. To fulfill all righteousness. Kutanthauza kuti ukhoza kukhala wolungama iweyo posa. mwa mowa, posachita za uhule, posasuta fodya, posatani. Koma ngati sunabatizidwe ubatizo uwu wa madzi pomiza thupi lako lonse m'madzi, sungalowe Ufumu wa Kumwamba. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu akunena kuti, Aa, ngakhale ineyo ndikhoza uh, kubwerera kumwamba osabatizidwa chifukwa choti ndine Mulungu ndi kale. Koma izizi zichitike, reason yake to fulfill all righteousness, ndithudi kuti chilungamo chikwaniritsidwe ndithudi. and reason yeniyeni okondedwa apart from kukwanirisa chilungamo kunali kupanga demonstrate kuti ubatizo wake uzikhala wotere so apapa ambuye yesu khristu anapanga demonstrate koyamba demonstration yachiwiri ikubwera ku yohane mutu 4 verse 1 kufika 2 yesu atazindikira kuti afarisi amva zoti iye ankapeza ndi kubatiza ophunzira ambiri kupambana yohane Verse 2 Ngakhale kuti Yesuyo sankabatiza koma ophunzira ake, iye anachoka ku Yudeya ndi kubwereranso ku Galileya. Okondedwa, ophunzira a Ambuye Yesu ankabatiza. So the question is, ankabatiza ubatizo wake uti? Ankabatiza ubatizo wake uti? Muziyankhe inuyo. Tatiyeni tipite ku Yohane mutu 13. ku Yohane mutu 13, 14 kufika 15. Mama katingowerengera verse verse 15 yo. Yohane mutu 13 tiwerenge verse 15. Akuti chani? Verse 15. Ine ndakupasani chisanzo kuti muzichita monga ine ndachitira. Ine ndakupasani chisanzo kuti muzichita monga ine ndachitira. So Ambuye Yesu Khristu amapereka chisanzo kuti ife tisatire zomwe amachitira. Amen.